Mugan ani mugan ni fila san min ye marisi kalo tile mugan ani kelen bi ye tɛnɛn ye don kibaru kɛnɛ sigilen an ka jamana kɔɔri sɛnɛna olu kɛlen min kɛ ka baara kɛ min ye an ka jamana ye k'a bila farafinna kɔɔri sɛnɛ jamana olu ka ɲɛmaya la garo k'a fɔ min ye transition ɲɛmaaba ye n'o ye kolonɛli Asimi Koyita ale wulila k'i kunda kucala kan Kucala ni ye coton ko ye ni o ye kɔɔri ko ye u jɛra ka seli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nɔ min o tigilamɔgɔw yɛrɛ fana y'u ka nisɔndiya ka jira kosɛbɛ min ye transition ɲɛmaa ale fana y'a jira k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ fana ka bonyamasegin bɛ ka kɛ ka ɲɛsin u ma seya o ale ni an ka jamana o bɛ fɔ ka bɛɛ min na kɛnɛ kɔnɔna na ka ka fɔ min ye o kunnafoni n'a kumaba dɔw ye yɛrɛ fana bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ ninnu de bɛna kɛ aw ka bi wulada in na don kibaruw ɲɛbilaw ye aw bisimila ko kura An ka jamana kɔɔri sɛnɛnaw u y'a fɔ wa an bɛ se k'a fɔ bi don in na u y'a kɛ yɛrɛ fana sabula min ye an ka jamana ye ale de bɛ ten kan bi farafinna bɛɛ min ye kɔɔri ale sɛnɛli la awa min ye o jaabi ɲuman o sɔrɔlen min ye transition ɲɛmaa ye kolonɛli Asimi Koyita ale ye sennɔbila kɛ ka taa kucala mara kɔnɔna na jango ni yɛrɛ bɛ se ka sigi a kɛnɛ kɔnɔna na cogo min na nisɔndiya min bɛ u fanfɛla la ni jamana ka bonyamasegin bɛ ka ɲɛsin u ma o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra a kɛnɛ kana na donkibaru tɔgɔ la maa min tun bɛ nɔ u na nɔbilali la o ye ismaila sise a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ
furancɛ fanga ɲɛmaa y'a ka layidu timɛ sibirido marisikalo tile tan ani kɔnɔntɔn don pankurun cunna kucalagun kan ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn ye a nana cikɛlaw ka wele lamɛn bonyamasegi k'o kɛ sɛnɛkɛlaw ye ka da kan u ye cɛsiri min kɛ ɲinan kanpaɲi na ka mali ka jɔyɔrɔ fɔlɔ d'a ma kɔɔrisɛnɛ na farafinna gun kan kucala n'a dafɛdugu bɛɛ lajɛrilen bɔra ka na jamanakuntigi kunbɛn taama kɛra ka taa izini quatre lajɛ

Tony Park Initiative. Jamanakuntigi. An ka laɲini filanan ye jumɛn ye? A fɔra Mali kɛra première ye. Hakili to Mali kɔɔri sɔngɔko la ani gafew. N'an ye fɛn fɛn kɛ ni nɔgɔ sɔngɔ ma jigin cikɛlaw tɛ wasa dɛ. N'i y'a mɛn an bɛ se ka kɔɔri sɛnɛ ka aw bɔ nɔgɔ la ka Mali bɛɛ kɔrɔta fo angɛrɛw sɔngɔ ka jigin.
Asimi bɛ baara min na bi sɛnɛkɛla bɛɛ c'est à dire sɛnɛkɛla dama tɛ fɛn o fɛn bɛ kɔɔri min na bɛɛ b'a fɛ k'i jɔyɔrɔ de jira Mali kɔnɔ bi Asimi b'a la ka jɔyɔrɔ de la awa Mali b'a la ka yɛlɛ bi puissance min na bi sɛnɛkɛla wo bagan marala wo e maa maa bi baara dɔ k'e yɛrɛ ka fierté kan ka kɛ ka yɛlɛ o puissance kelen de la donc Asimi bɛ dɛmɛ cogo o cogo anw perelen don k'a dɛmɛ ten dɔ jamanakuntigi ye bonyamasegi kɛ sigida saba ye minnu ka kɔɔri ɲɛna kosɛbɛ fɔlɔ o kɛra joyila sɛktɛri ye filanan o ye bɛlɛko sɛktɛri ye jɔyɔrɔ sabanan o dira yoroso sɛktɛri ma campagne euh, cotonnière euh, san o san n'a bɛ kɛ bankiw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka pool de constituer pour que ka se ka euh, cmdt n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen c'est à dire que association paysanne ninnu k'olu dɛmɛ u bɛ se ka produit minɛnw sɔrɔ cogoya min na i y'a fɔ angɛrɛ ale ni mansinminɛnw u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan banque de bɛ jɛ k'o financer à hauteur de plus de 120 milliards de francs CFA chaque année donc vraiment an ka banque b'o pool kɔnɔna la wele bɛ ne bolo ka taa sɛnɛkɛlaw ka côté la sɛnɛ bɛ mali miliyɔn duuru ɲɔgɔn na maliyɛn miliyɔn duuru ɲɔgɔn na o de bɛ balo sɛnɛ la anw yɛrɛ fɛ yan kucala anw ye min bolo da o tun ye tɔni ba kɛmɛ ni ba bi seegin ni duuru mais waati na sisan an ye min sɔrɔ a ka ca ni tɔni ba kɛmɛ fila o tɔni ba kɛmɛ fila n'i ye mali kɔɔri bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ komi n'i y'a tila ko saba o de ye kucala ta o de la a bɛ wele kucala la capitale de l'or donc an bɛ foli kɛ jamanakuntigi la a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ ka na ka na an encourager ka na ka na an dɛmɛ fɛn min b'a to san wɛrɛ an ye min kɛ ɲinan ni ala sɔnna ma an bɛ tɛmɛ ko mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ nin kɔɔri caman in sɛnɛni a kɔɔri bɛɛ bɛ gosi ka ban iziniw na ka bɛn ni kalosa in ma u bɛ awirili kalo tile tan ma ko kɔɔri jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka nafasɔrɔ siraw la ko maa miliyɔn naani olu de ka sɔrɔ dulon bɛ kɔɔri la an bɛ don min na i ko bi izini tan ani seegin o de bɛ kɔɔri baara la an ka jamana kɔnɔ ka fara tulubɔ iziniw kan ɛ kunnafoni ye kunnafoni min ni a bɔra an ka transition maaw yɔrɔla la min ye u ka kunnafonidila ye n'o ye kolonɛli abdulayi mayiga ale ka bolonɔbila ye a y'a jira k'a fɔ min ye an ka jamana ye jamana ni CEDEAO maaw bɛ sigikafɔ min na janko min ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ka se ka sɔrɔ min ye kalata minnu ni o bolodalen bɛ an fɛ yan nɔ yɛlɛmaw donni kama o baaraw olu ka se ka ɲɛ sɔrɔ nka a y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO olu ye laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ k'a daminɛ kalo tan ani fila ka taa se kalo tan ani wɔɔrɔ ma o laɲini min ye transition maaw y'a jira k'a fɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i yɛrɛ olu ka tali lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye kalatako ye kuma sinsira o dɔrɔn de kan jamanadenw ka lasigi tɔ minnu bɛ yen nɔ an'u ka laɲini minnu bɛ yen nɔ da ma tu olu la jango ɲɛ ka ɲini o koɲɛw la olu y'a jira k'a fɔ min ye kalata laban min ni o kɛra anw ka jamana kɔnɔna na ba fila ani tan ni seegin san na a ma dogo maa si la k'a fɔ min ye gɛlɛya camanw ye o yera o kalata ninnu na kalata min ni a jirala k'a fɔ a ma kɛ a kɛcogo la yuruguyurugu o barika k'o bonyana la kosɛbɛ o senfɛla yɛrɛ la ale CEDEAO kelen u ka laɲini kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ min ye kalata wɛrɛ ye a man ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni fɛɛrɛw ma sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ a to kalataw a bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na halisa min ye o CEDEAO kelen ye a ka laseli kɔnɔna na u tun y'a jira yɛrɛ fana k'a fɔ hali ni maga bɛ kɛ jamana in sariya sunba de la jango an bɛ se ka sariya sira ka taama cogo min na ko maga ka kɛ o la fasoden bɛɛ lajɛlen ka laɲini kɔnɔna na min ye an ka kalataw ye a bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi la o ko o bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na min ye an ka jamana marabagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Koyita a y'a jira k'a fɔ olu bɛ baara min na k'i yɛrɛ ye baara tɛ baara de don baara min ni a bɛ tali kɛ fasodenw olu ka laɲini na o hukumu de kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ CEDEAO a ye laɲini min kɛ n'o ye kalo tan ani fila ye ka taa se kalo tan ani wɔɔrɔ ma ko laɲini a ka dɔgɔn kosɛbɛ ayiwa k'a laɲini fɔlɔ o kɛra min ye o kɛra kalo bi saba ani wɔɔrɔ ye o kalo bi saba ni wɔɔrɔ ɲininen kɔfɛ CEDEAO y'a jira k'a fɔ o tɛ se ka bɛn cogo si la a n'a ka maaw tilala ka ɲɔgɔn ye min ye kura wɛrɛ ye u y'o boloda u ma bɛn kalo mugan ani kɔnɔntɔn ma o kalo mugan ni kɔnɔntɔn yɛrɛ fana yirala CEDEAO mɔgɔw la u y'a jira k'a fɔ o fana tɛ bɛn halisa min ye an ka jamana ani CEDEAO u bɛ se ka to fɔla cogo min na u ka se ka baara in kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye transition ɲɛmaaba ye n'o ye colonel Asimi Koyita ye a ye fɛɛrɛw tigɛ tuguni halisa ka dɔ bɔ o la ka koron ka bɛn kalo mugan ani naani ma o kalo mugan ani naani o yɛrɛ fana dayirala CEDEAO mɔgɔw la u banna kokura min ye olu ka laɲini kɔni ye k'a daminɛ kalo tan ani fila la ka taa se kalo tan ani wɔɔrɔ ma u y'a jira k'a fɔ fo ka baara in koron ka bɛn ni o de ye n'i dun ye tali kɛ o la jamana in kɔnɔna na gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ bi maa si tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ ka se a dan na n'i ko a gɛlɛyaw ka se ka bɔ an senkɔrɔ fo fɛɛrɛw de ka tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ a to min ye sigasiga ye ka bɔ koɲɛw la baara bɛɛ lajɛlen ka bila cadre dɔw kɔnɔna na a ka kɛ k'a fɔ ni maa min nana min ka d'a ye a tɛ se k'o kɛ bilen sabula min ye jamanadenw ye olu kumakan o bɛɛ lajɛlen bɛ don an ka jamana sariya sunba o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na min ye transition mɔgɔw ye u y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO ye a haminanko o y'olu yɛrɛ fana haminanko ye nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen min ye laɲiniw ye jango olu bɛ se ka sabati cogo min na o tɛ ɲɛ cogo si la fo min ye fasodenw ye wulikajɔ min kɛ u y'a kɛ fɛn min kama n'o y'u ka laɲiniw ye fo ka se ka sigi sen kan cogo min na o y'a jira k'a fɔ u bolo jannen bɛ se o CEDEAO ye u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ jango hakilinaw bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na u ka se ka fura sɔrɔ koya in na min ye jamana kalata ni a baara tɔw ye olu ka se ka sira sɔrɔ halisa o hukumu kelen de kɔnɔna na min ye an ka jamana ɲɛmaaba ye ni o ye colonel Asimi Koyita ye a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ u ni CEDEAO maaw sigira kɛnɛ kɔnɔna na kalo in tile tan ni seegin ka taa se a tile tan ani kɔnɔntɔn ma min ye hakilina falenfalenw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛra nka min ye olu ta kɔni u da b'a la k'a fɔ maaw ye faamuyali sɔrɔ a la u ma da tugu cogo si la dayɛlɛlen don min ye CEDEAO ni Mali ye u bɛ se ka eh, bɛnkan kelen sɔrɔ cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ eh, da kelen fɛ n'i ye jateminɛ kɛ a la a ka fɔliw kɔnɔna na k'a fɔ k'a daminɛ kalo bi saba ani wɔɔrɔ sɔn ma kɛ o ma ka na kalo mugan ani kɔnɔntɔn na sɔn ma kɛ o ma ka na kalo mugan ani naani na sɔn ma kɛ o ma o bɛɛ lajɛlen n'u kɛra ka sɔrɔ min ye CEDEAO ye ale ka fɔta ye kelen pe dɔrɔn de ye k'a daminɛ kalo tan ani fila ka taa se kalo tan ani wɔɔrɔ ma nin b'a jira k'a fɔ CEDEAO tɛ fɛ ka bɔ a nɔ la olu dun fana ni o ye jamana lamarabagaw ye kɔsa in na olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw u ye wulikajɔ min kɛ yɛlɛma min ka kan ka se ka don jamana kɔnɔna na n'a fɔra ko k'o baara kɛ CEDEAO kɛlen filɛ ka wale min boloda nin ye n'o ye kalo tan ani fila ka taa se kalo tan ani wɔɔrɔ ma baara ye a tɛ se ka kɛ o kɔnɔna na cogo si la nka i n'a fɔ mali ale ye jamana ye jamana min ye ni sigikafɔ ani ɲɔgɔn bilasira o y'an taabolo ye o ni CEDEAO mɔgɔw u bɛ to fɔ la fɔ min ni a kun tɛ kun wɛrɛ tɛ a la min ye bɛnkan kelen ye o ka se ka sɔrɔ jamana in yɛrɛ bɛ se ka ka baara tɔw ka olu ɲɛ sɔrɔ cogo min na o bɔlen kɔ a la k'a yira aw la k'a fɔ jibono kura dɔ yɛrɛ fana kurunbonkarila an ka jamana kɔnɔna na min ye jibono kura in a sigira sen kan sabalibugu kuranin de la k'a dɔn k'a fɔ min ye gɛlɛya min bɛ o sigida mɔgɔw ka jiko la fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na lafiya o ka boloda o ye kɛnɛ kɔnɔna na maa min tun bɛ don kibaru tɔgɔ la o ye fanta kante maa min kumakan b'a kɔrɔ o ye musa kɔnɛ ye
nin kunnafonidi baro in n'a labɛnna ji ni kuran minisiriso fɛ ka tɛmɛ ji ɲɛmɔgɔyasoba ka bolo kan a kun ye ka lafaamuyali di ji tɔgɔladon kan n'o bɛ laɲɛnamaya marisikalo tile mugan ni fila san o san diɲɛ seleke naani kɔnɔ ɲinan thème ye eaux souterraines eaux souterraines de ye kɔlɔnlaji forazilaji n'i ye jateminɛ kɛ an ka ji minta a fanba bɛ bɔ eaux souterraines la mais problème min bɛ yen nɔ comment an bɛ se ka o ji k'a mobiliser pour que jamanadenw ka se k'u nafa sɔrɔ a la n ko o thème kɔni vraiment an bɛ ka baara kɛ n'o de ye parce que an fɛ yen nɔ direction nationale de l'hydraulique o n'an ka minisiri an ye an ka document de politique an bɛ k'o revoir pour que an b'a fɔ min ma ko ODD an bɛ se ka ODD atteint cogoya min na yanni 2030 cɛ n'i ye jateminɛ kɛ sisan an ka dugubaw caman bɛ yen nɔ sikaso kucala mɔti fan dɔ segu fan dɔ e, tɔnbukutu gawo o bɛɛ ka ji minta u nafa ɲɛ ji na o bɛɛ dugukolo ji de ye ji ɲɛmɔgɔyasoba cakɛda kuntigi da sera fɛnɛ lajɛ ma min ka kan ka kɛ dakar senegalikaw fɛ ni mali kɛlen don ka baara dɔw boloda o kɛnɛ kan forum mondial de l'eau o bɛ kɛ dakar dakar senegal ye an dɔ de ye pays frère de lo donc an bɛ taa an ye pavillon ta pour que Mali ka se ka kunnawolo an bɛ taa an bɛ an ka dɔnko an ka expérience an bɛ t'o ɲɛfɔ an ka jiko bɛ cogoya min na an b'o ɲɛfɔ k'a fɔ ko opportunité min bɛ mali la a filɛ nin ye an b'a jira bailleurs internationaux la k'a fɔ jamana mali ye jamanaba de ye a ye na an ka baara kɛ Office Niger bɛ taa SOMAPEP bɛ taa an ka faamaw bɛ taa an bɛ table de ronde aussi organiser k'a fɔ ko bailleurs de fonds pour que an ka projet de Kabala o ka se ka aussi An ka deuxième troisième phase o ka se ka dafa an mago bɛ financement min na an ka se k'o mobiliser pour que yanni deux mille trente cɛ an ka laɲini ye min ye maliens bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ka se ka ji sanuman sɔrɔ diɲɛ seleke naani ye nin don in bila sen kan kabini san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni saba ɲinan ye o san mugan ni kɔnɔntɔn ye
A bɛ hakɛto ɲini aw fɛ maa min tun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔna na kunnafoni ko la tun ye Modibo Mariko ye maa min kumakan tun b'a kɔrɔ ye Musa Kone ye o bɔlen kɔ la ka jira aw la k'a fɔ min ye an ka CNT maaw ye bolofara min bɛ nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma olu tun bɛ taama dɔ la taama min u y'u lase cakɛda dɔw la i n'a fɔ Croix-Rouge fo ka taa bila cakɛda min bɛ nɔ ni o ɲɛsinnen bɛ an ka kɔkan jamanadenw olu ka koɲɛ olu yɛrɛ fana sigili la sen kan ka taa se Moritanikaw olu ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna na jango min ye olu ka baaraw ye a bɛ taa taabolo minnu kan degun minnu bɛ u kan ani fɛɛrɛ minnu kan ka ɲini o degun na u bɛ se ka ko sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na cogo min na a ka nin taama in sen fila la ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ don kibaru tɔgɔ la o ye Aminata Tarawele fɛn min sɔrɔla jaabi la o ko la an ka jɛ ka o yɛrɛ fana lajɛ
CNT jɛkulu min ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma olu taara u ɲɛ da cakɛda saba la n'o ye adamadenw lakanani kɛlɛ wagati CICR an ka tunkarankɛw kunnafonini ni u kunko ɲɛnabɔ cakɛda CIGEM ani Moritani jamana ka lasigidenso min bɛ an fɛ yan CNT ani CICR an b'a ye ko an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nasira caman fɛ ani ni nin kumaɲɔgɔnya ninnu sɔrɔla ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to an bɛ ɲɔgɔn ka baaraw kɛcogo dɔn o b'a to an bɛ se ka an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka jɛ ka baara kɛ walisa adamadenw minnu degunnen don ka sababu kɛ kɛlɛ wagati olu bɛ se ka lafiyada sɔrɔ cogo min na donc Ni kumaɲɔgɔnya ninnu ye wagati ɲumanw ye cogo min na an bɛ se ka olu fɛɛrɛw latigɛ ɲɔgɔn fɛ fana. U nana bi k'a lajɛ k'a faamuya an bɛ cogoya min bi e, gɛlɛya jumɛn bɛ e, nɔgɔya jumɛn kɛra a la. Gouvernement ye CIGEM yɛlɛma k'a kɛ établissement public ye en 2019 donc a kɛlen établissement public ye personnel dɔ tun bɛ yan baarakɛlaw dɔw bɛ yan ni e, sara t'u bolo o gɛlɛyaba de b'an kan Ee awa gouvernement a essaye ka solution min sɔrɔ o la, o ye an ye accord d'établissement signer bon o accord d'établissement o kan ka lawaleya an b'o de kɔnɔ donc parce que o yɛrɛ y'a ye depuis an bɔra CNT la écoute laban na ni accord d'établissement ko fɔra n'a signera ka ban décembre 2021 donc ne ɲɛna o ye camanba kɛra a la maintenant n'a lawaleyara o b'an permis walasa CIGEM bɛ se k'a ka place occuper baarakɛlaw bɛ se ka u ka musakaw sɔrɔ cogo min k'u ka baara kɛ eh, normalement. Nin yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ la, u ye hakilina falen-falen kɛ gɛlɛya min bɛ nin cakɛda mɔgɔ ninnu kan, u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka fura sɔrɔ o la. Anw jeniyɔrɔ ye min ye camancɛ fanga in kɔnɔ, an b'a kɛ walasa eh, o fana ka se ka kɛ ka bɔ yen walasa eh, baarakɛla minnu bɛ situation o situation kɔnɔ olu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ fɛn minnu tɛmɛna laban in na Ɛɛ o y'a to an y'a fɔ n ko an bɛ an ka partenariat diversifier o ye ka taa yala ka taa bɔ yɔrɔ wɛrɛw ye minnu ni anw bɛ jɛ jɛɲɔgɔnya bɛ an ni u cɛ. CNT jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a ka nimisiwasa yira ko fɛn fɛn bɛ olu se kɔnɔ u bɛ o kɛ walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila a ka hakɛ kɔnɔ jamana ka basigi kama.
jiko a bɛ se ka nɔgɔya sabalibugu kuranin ale kɔnɔna na cogo min ye min ma bɔ mugan ani naani olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ji sɔrɔ min ye hakɛ ale kɔnɔna na o kɛra yɔrɔ dɔ labɛnnen sabalibugukaw fɛ yen nɔ janko min ye u ka jiko fɛɛrɛw ye u ka se ka lawaleya cogo min na baara in a sigira sen kan min ye eh, kɛnɛ kana ye maa min tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ ye waati dɔ la modibo mariko don awa jaabi minnu sɔrɔla o koɲɛw la an ka jɛ k'a lajɛ
ji dira an ma a diyara an ye halisa an bɛ ji wɛrɛ ɲini mais sirako fana o degun b'an kan dɛ sirako degun b'an kan dɛ yeelen t'an fɛ yan aw yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔ in na n'a fɔra ko nin yɔrɔ in ni su kora k'i to yan nɔ kabako bɛɛ lajɛlen don lakanako a ye nin lase faamaw ma nin forage min filɛ nin ye président de la transition min ye asimi kolonɛli asimi koyita ale de ye a nanen fanga na a y'a laɲini pour que jiko gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ a bɛ se ka dɔ bɔ a la cogo min a tɛ se k'a bɛɛ ban dɛ mais a ka k'a lajɛ yɔrɔ minnu na jiko gɛlɛyaw bɛ yen a ka se ka eh, solution sɔrɔ u la donc o hukumu kɔnɔna na premier ministre sogɛli kokala mayiga fɛnɛ ye a ka ciden de ye donc a fɛnɛ y'a ŋaniya ka a dɛmɛ o baara kɔnɔna na sabalibugu kuranikaw selen a ma donc a ye nin foraji sen aw ye a bɛ min ɲini an fɛ o de ye aw ka aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali sisan aw ka se ka eh, foraji min dira ma aw ka se k'a matarafa ka ɲɛ parce que n'a matarafara ka ɲɛ o de b'a to dɔ wɛrɛw bɛ se ka kɛ
Yasa min ye baarako ye a bɛ se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na cogo min na maa minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma fonctionnaire de collectivité ka dɔ ta olu la min ye baarantan ye ka se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔna na o kɛra lajɛrɛ dɔ kun ye lajɛrɛ min ni o kɛra min ye haut conseil de collectivité a ɲɛmaa ani min ye baarakɛlaw olu ka tɔn lapasabagaw ye o sigira kɛnɛ kɔnɔna na ka hakilina falen falen baara dɔw ka olu boloda o kɛnɛ kanna na dɔn kibaru tɔgɔ la maa min tun bɛ ibrahim ag mohamed ye a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ sɔgɔma in na eh, an labisimilara eh, haut conseil de collectivité ɲɛmaa fɛ an ka barow kɔnɔna na eh, degun min bɛ baarakɛlaw kan institution kɔnɔna na an da sera olu ma n'o dɔ ye eh, contractuels ka intégration ye fonction publique la processus min tun don a tun bɛ senna bon an balila ka n'a ye k'a fɔ ko a senna sumayara donc an bɛ ka eh, munumunu kɛ président d'institution ni ɲɔgɔn cɛ walasa a ko bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na bon jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ sisan a ka kan eh, anw minnu ye bɛ baara kɛ institution kɔnɔ anw ni an ka institution ɲɛmɔgɔw eh, kumaɲɔgɔnya ka se ka sɔrɔ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wagati bɛɛ pour que fɔɲɔgɔnkɔ ni fɛnw wagati tɛ sisan ye walasa baaraw ni fɛnw bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ
O tɛmɛnen kɔfɛ k'a jira aw la k'a fɔ min ye an ka jamana minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko sabatili la an ka jamana kɔnɔna na a bɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛ coronavirus ko kan an fɛ yan nɔ a y'a jira k'a fɔ a bɛ dakun min na jamana kɔnɔna na ko bi o de filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛli a kɛra maa kɛmɛ wolonwula ni bi wɔɔrɔ ani fila de la olu la min ye maa kelen de ye coronavirus banakisɛ yera u la an kɔnɔti kɔnɔna na min ye maa fila ye olu furakɛra ka bɔ coronavirus kɔlɔlɔ kɔrɔ ko maa ni ma to a la k'a daminɛ coronavirus donnen na ka na bila bi don in na ko bɛ taabolo min na an ka jamana kɔnɔna na o de filɛ nin ye o ko bana ye a ye maa minnu sɔrɔ o bɛ bɛn maa ba bi saba ni kɛmɛ naani ni bi duuru ani naani de la olu yɛrɛ fana na min ye maa ba mugan ni kɔnɔntɔn ni maa kɛmɛ wɔɔrɔ ye olu furakɛra k'u kɛnɛya pepewu min b'a jira k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sigira min ye bi kɔnɔntɔn ani wolonwula ni a nɔ kan fɛ a b'a ko olu de eh, furakɛra min b'a jira k'a fɔ min ye coronavirus ko ye fɛɛrɛ minnu ni u bolodalen don bɛɛ lajɛlen kan k'i wasa don o la i n'a fɔ u bɛ deli k'a fɔ cogo min na janto yɛrɛ la ale kɔrɔko ka ɲi ko n'o kɛra min ye bana in kɔlɔlɔw ye a dɔ bɛ dɔ la a bɛ mabɔ anw n'an ka jamana kɔnɔna na nin b'an lase an ka seko ni dɔnko dogodogoni kɔnɔna na i n'a fɔ fanta kante laadalako la a bɛ wuli ka taa ɲɛɲini min ye an ka jamana seko ni dɔnko ye fɛn minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna na a bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min na ka na jira bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka kɛnɛ kunnafoni ko la seko ni dɔnko ta fanfɛla la zena a bɛ fɛn min kan o de ye gɛrɛngɛdingɛ ye k'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ fana ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni o kun labɛnnen don ni kɛlɛ binna dugu kan maaw bɛ taa u yɛrɛ makara yɔrɔ minnu na o fɛɛrɛw tun bɛ sigi u sen kan u fɛ min ye festival de didadi senfɛla ye fanta kante a tun bɛ buguni mara kɔnɔna na a y'a ɲini ka nin yɔrɔ in fana kunnafoniyaw sɔrɔ fɛn minnu ni a nana ni o ye an ka jɛ ka olu filɛ ɲɔgɔn fɛ lawale an bɛnbaw tun bɛ siniɲɛsigi kɛ sira camanw fɛ i n'a fɔ kɛlɛ mana bin dugu kan a bɛ latɛmɛ cogo min na ka sɔrɔ a kɔlɔlɔ ma bonya o misaliya dɔ ye buguni gɛrɛngɛdingɛ in ye
o ye gɛrɛngɛdingɛ tun ye yɔrɔ ye yɔrɔ min na ni a dabɔra ni jahadi binna dugu kan eh, an bɛnbakɛw kun bɛ se ka u si lakisi yɔrɔ min na ni n ko k'u si lakisi eh, u bɛ dugu sifinnakaw denmisɛnnin fitininw minnu tɛ se ka boli ani ɲɛmatigɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'olu lakana u bɛ olu ni denmisɛnnin ninnu lakisi yɔrɔ minnu na k'u ɲɛmadogo yabilen fanga kun bɛ na dugu laminɛ waati min na a kun bɛ kɛ bafaa ni kilicɛ ye mun m'a sɔrɔ k'a bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen sɔn da ma walima k'a bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen tɔ kana y'a la yaasa tɔ ka sɔrɔ dugu la dugu ka se ka lakofɔ o sɔrɔla fɛn mun fɛ o ye ninnu n'a ɲɔgɔn ye
n'i ye dingɛ in ye i b'a fɔ a ka dɔgɔ dogoli yɔrɔ ma nka a dɔnbagaw ka fɔ la maa caman de tun bɛ se ka dogo a kɔnɔ n'i ko i ka misali lagɛ ne yɛrɛ bɛ donna a kɔnɔ o ye tɔnboloma sera k'a labɔ ka se kisa mun na n'i y'a labɔ ka s'a dan na kunnafoni minnu bɛ sɛbɛnnikɛlaw kɔ a la dilan tun bɛ se ka d'a kɔnɔ y'a dɔn fɔlɔ matila tun tɛ yen minnu tun b'u bolo an b'o wele bilari ni o ye u ka dɛbɛnjalan ye bilari fila tun bɛ d'a kɔnɔ maa bɛ si a kɔnɔ ka bɔ o de fana y'a kɛ n'i ye misali ta k'a lajɛ fɛn o fɛn mɔgɔ tan ye ka yɛlɛ o bɛɛ bɛ se ka mara dingɛ nin kɔnɔ o ye n'i y'a ta ɲamatigɛ kunda a sifinnaka kunda n'i ye farikolo jateminɛ an b'a ta tan ni kɔ la k'a kuncɛ mugan kan mɔgɔ minnu tun bɛ dogo dingɛ in kɔnɔ yala u kun hakili bɛ sigi k'a fɔ k'u ni kisira wa sira mun yirala an na samori ka sira ye ɛ o sira dɔ bɛ tɛmɛ a kinibolo fɛ dɔɔnin n'i ɲɛsin kɔrɔ ma mɛ o sira o t'a kɛ a bɛ yɔrɔ min na i hakili ka d'a kan ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ɲama dogo yen fɔlɔ kɛlɛbolow tun bɛ taa cogoya min na n'i y'o fana ta k'a lajɛ u tun bɛ sira dɔ de bɔ tu kɔnɔ duguw ni duguw cɛ nin y' an taa sira ye nin y' an na sira ye bɛɛ bɛ tamasiyɛn dɔ de bila ka bɔ o fɛ olu ka tamasiyɛn tun ye u bɛ taa minnu fɛ ye ɔ n'an y'o tamasiyɛn ta k'a lajɛ ɲinini tun tɛ se yɔrɔ ninnu ma nin dɔrɔn tɛ yan yɔrɔ fila de bɛ yan anw fan dɔ fana fɛ an ni kɔrɔnfɛla cɛ ka tɛmɛ dugu kɛrɛfɛ dɔɔni kulu wɛrɛ bɛ o kulu yanga ka bon nin ye dingɛ fila bɛ o la ani galadingɛ dingɛ fila nin ni nin bɛɛ ye kelen dingɛ fila nin kun kan a kɛn bɛ ka dingɛ dɔ dingɛ dɔ tigɛn bɛ fara kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ bɛ sigi a kɔnɔ ka n'a bila i sisi la n'an ko a ma disi o bɛ ye kɛnɛma ɔ kɛlɛmasa kelen min bɛ sigi n'o bɛ ninnu lakana ale ye ɲɛ ye ale ye filɛlikɛla ye n'a y'a ye sɔmin kɛra ko n'a bɛ kɛ yen fɛ a b'a ka précaution ta
kɛlɛmasa kɔrɔw ka nin gɛrɛngɛdingɛ in n'a kɛra sababu ye ka maa caman ni kisi an bɛ don min na i komi bi a matarafalen tɛ ten
ni n ko a lakisilenba tɛ autorité kan k'a bila minɛn kɔnɔ minɛn mun na n'i kɔni kɛra ɲinini kɛbaga ye dugu in kɔnɔ i ka se k'a dɔn dugu tɛnɛmɛ yɔrɔw tun ye nin a yɔrɔ barikamaw ye nin ye wa o fana kɔfɛ bɛnbakɛw tun b'a kɛ ni nin o tun b'a kɛ ni nin an bɛ dingɛ mun da la nin ye a bɛ Buguni eh, lieu touristiques la a classélen don olu fɛ ka d'a kan kunnafoni mun b'a la o b'a yira k'a fɔ dugu yɛrɛ ka labarika dugu yɛrɛ ka lakisi a bɔra nin yɔrɔ la Nin gɛrɛngɛdingɛ in lakodɔnna kunnafonidilaw ni nabaga wɛrɛw fɛ festival Didadi tako kɔnɔntɔnnan baaraw de senfɛ. Awa teriw an'a lajɛbaaw min kɛra tulo garijɛgɛ o ɲɛ garijɛgɛ mina fɔ cogo la ɛɛ bi don kibaru kɛnɛ kana na o de ye nin ye nka i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ cogo min yɛrɛ fana faso kɔnɔna sigili bi bɛn kɔkanna sigili baasi tɛ nka fɛn min ka gɛlɛn faso ko la ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye faso kanu ye o kanu dusu ala k'a don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana in kanda